laɲini caman kɛra n'o ye eh, denmisɛnninw ka baara ko ye eh, depuis transition daminɛ an y'a fɔ ko nin transition ye sifilakaw de ta ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ degun degun na bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama sinon n'a ka d'u ye bi u kɔrɔla ka ban u b'a fɔ an ta banna aw jija aw yɛrɛ ye mais u bɛ ka degun fɛn ko bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama o de y'a to an fɔ sifilakaw ɲɛna nin transition olu ka transition ye a ye n ka wara minɛ an k'a faga o y'a sɔrɔ kunkolo b'i bolo dɛ donc sifilakaw de kan ka kunkolo minɛ an ka mɔgɔkɔrɔba b'an dɛmɛ k'a tɔ lase donc a ka kan sifilakaw olu k'u cɛsiri eh, n'i y'a lajɛ fonction publique concours kɛra mɔgɔ caman ko ko a gɛlɛla parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na mankan caman bɛ yen bɛɛ n'a ka mankan don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko u b'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ concours kow la olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko train ma wuli olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta ko kalanko tɛ ka ɲɛ sɔrɔ bɛɛ n'i ka dimi dimi de don bon fo o dimi bɛɛ de ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni o de bɛ mankan ban jamana kɔnɔ o de y'a to an ko fonction publique concours kɛra minnu se ka tɛmɛ olu ta minnu ma moyenne sɔrɔ an ko an t'a kɛ ten ten ten ten tɛ laban dɛ minnu ma se ka ta a y'a place ta k'a fara san wɛrɛ ɲinan placew kan dɔ bɛ fara place kan o donc an bɛna mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw de a ka kan ka an yɛrɛ dɛmɛ mais an ka kɛ tiɲɛ kan mun b'a to sini ma sini ma an yɛrɛ kana jɔ an yɛrɛ la an kana fɔ an n'an tun y'a dɔn o fana hukumu kɔnɔna n'i y'a lajɛ examen fɛn fɛn kɛra a bɛɛ garantira dɔɔni a bɛɛ kɛra hukumu kɔnɔna ka kɛ tiɲɛ kan ni lafiya bɛ ka na an bɛ ko nɔgɔya mun b'a to n'an ye mun bila mun na sini o b'o baara kɛ k'a ɲɛ e bila dɔgɔtɔrɔ baara la e tɛ dɔgɔtɔrɔ baara ɲɛ dɔn a bɛ kɛ tiɲɛni mɔgɔ bɛ sa i bolo b'a fɔ ala ka hinɛ a la o ala ka ko don a bɛɛ tɛ ala ta ye dɛ a dɔ y'i yɛrɛ ka kodɔnbali ye a dɔ y'i yɛrɛ ka fili ye ni min ye ala ta ye ni fɛn min fara ala la bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ i yɛrɛ se t'o la o tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw u ka kɛnɛya o y'an ka haminankoba ye n'a ye tuma bɛɛ kɛnɛyaso ninnu an bɛ ka se ka minɛnw ɲini ka minɛnw dafa an bɛna dɔgɔtɔrɔso kura minnu jɔ o bɛɛ mɔgɔkɔrɔbaw ninnu fana o bɛna olu ta parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ bana gɛlɛn minnu b'an kan ni mɔgɔ bɛ taa u ka mɔgɔ labɔ ka taa n'a ye kɛnɛma parce que se tɛ maliyɛn bɛɛ bi k'i ka mɔgɔ labɔ n'i y'i ka mɔgɔ labɔ billet sannen dɔrɔn o y'a dama problème ye a bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na o traitement o y'a dama problème ye a bɛ si hôtel min na o y'a dama problème ye donc an ko sisan an k'an jija an ka na n'o o o fɛɛrɛw ye an yɛrɛ fɛ yan mun b'a to maliyɛn mun hali ni se t'a ye a ka se ka jigiya sɔrɔ ka se ka furakɛ a ka jamana na olu baaraw bɛ sen na o fana b'a jira k'hali bi an hakili ma bɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔ maliyɛn bɛɛ kɔ donc n'i y'a jateminɛ fana musow ta la eh, gouvernement mɔgɔ bɛɛ bɛ yan an ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ saba don sabanan o ka kɛ muso ye o bɛ gouvernement baara bɛɛ la sisan mais ala ko tiɲɛ yo secteur dɔw bɛ yen muso tɛ taa o baara kɛ bon n'o ko nana i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila yen i b'a sɔrɔ muso t'o yɔrɔ fɛ donc a b'i jɔ o yɔrɔ kɔ mais bi bi in na ala ko tiɲɛ musow ka ko talen don sɛbɛ la an bolo o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ bɛ ka ɲa dɛ filiw kɛra yɔrɔ dɔ la mais an b'an ja hali bi de k'a dilan ka ɲa tuguni an b'a dilan ka ɲa diɲɛnatigɛ bɛ olu de bolo donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ u kɔ hali bi ka foli bila musolakaw la maintenant a dɔ magara eh, lakana ko la eh, bi bi in na transition ka laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye lakana ye a fɔra ko ka ko fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka jamana basigi o de y'a to dɔ bɔra gouvernement ka sɔrɔ la dɛ n t'a dɔn na mɔgɔ ta da tɛ mɔgɔ ka kuma na mais dɔ bɔra gouvernement département bɛɛ ka sɔrɔ la o sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di armée ma min b'a to dɔ bɛ se ka fara armée ka budget kan cogo min na mais mɔgɔ caman t'a kuma fɔ dɔ bɔra budget bɛɛ la salon donc ka maliyɛn fo dan tɛ foli mun na parce que n'i y'a ye hali bi an bɛ ka nin kɛ tan parce que n'i bɛ armée dɛmɛ i bɛ gɛrɛntɛli kɛ dɛ donc gɛrɛntɛli a bɛ kɛ maliyɛnw ka gɛlɛya kan mais maliyɛnw y'o gɛlɛya kun ka sɔn armée ka dɛmɛ min b'a to lafiya bɛ se ka na donc k'o foli bila maliyɛn bɛɛ ye parce que n'i ye lakana lajɛ lakana a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn komi bamananw b'a fɔ cogo min ko bana don ka di ni a bɔli ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya daminɛ fo sanfɛla la an b'a fɔ yɔrɔ min na grand nord ka jiginna dɔɔni dɔɔni ka na se centre la pour k'a fɔ i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ban yɔrɔnin kelen mais i b'i jija ka caman de bɔ a la transition bɛ sigi tuma min na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ jumɛn tun bɛ yen o tun ye dugu bɛ ci kanw bɛ ci jigiya foyi tɛ yen population jigi ye sɔrɔdasi minnu ye olu fana jigiya foyi fana tun t'olu ye ka baara kɛ bɛɛ bɛ sigi k'a lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka tele lajɛ cogo min na o tun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye donc a ma ɲa fo an ka se ka an ka fɛɛrɛ fɛɛrɛ de falen parce que wale dɔ tun bɛ sen kan n'an ma bɔ wale kɔnɔ an tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛ an bɛ ka mɔgɔ an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ mɔgɔ si juguya la mais fɛɛrɛ dɔ bɛ n'an ma b'a kɔnɔ an tɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana tɛ k'an ta ye an tɛ se k'an ka jamanadenw sago kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ sago o fɛɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ o daminɛ sɔrɔdasiya kɛnɛya yɛrɛ eh, lakana taabolo yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ la n'o ye sécurité parce que n'i y'a jateminɛ eh, jɛɲɔgɔnw bɛ yen mais bɛɛ n'i ka laɲini don a bɛ se ka kɛ e ka laɲini o ne ka laɲini tɛ kelen bon ni ne y'a dɔn k'a fɔ ne ka laɲini tɛ ka sabati fan fɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya la n'i ma se ka tiɲɛ f'i ɲɛna o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o y'i yɛrɛ nɔ ye n'i siran siranna i dusu ka kaba kaba ka dɛsɛ k'o tiɲɛ fɔ population tɛna se k'o tiɲɛ fɔ n'a e de bilala e de kan k'o tiɲɛ fɔ i b'o tiɲɛ fɔ o de o de kɔnɔna la an y'a essayer k'an ka baara taabolo yɛrɛ yɛlɛma o yɛlɛma nana ni gɛlɛya caman ye mais a tun tɛ t'o gɛlɛya kɔ parce que an b'a kɔrɔ dɔn a ka tiɲɛ i bolo i b'o dimi kun mɔgɔ ka na k'a b'i dɛmɛ a ka tiɲɛ mɔgɔ k'i jalaki e b'a dɔn i kelen nɔ tɛ i tɛ se k'o ɲɛfɔ da kun ka kan de kan an ka wara kunkolo minɛ o de kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ kura tigɛ n'i y'a jɛ nin y'a san kelen ye opération min bɛ senna u b'a fɔ o ma opération offensive ka jugu ɲini fɔlɔ mɔgɔw tun t'u ka sigiyɔrɔ la u bɛna sɔrɔdasiw kɛlɛ u bɛna population kɛlɛ mais sisan opération sigira sisan n'a fɔ opération kɛlɛtigi nin y'o san kelen o de o kɛra dɔrɔn u bɛ ka ɲini de ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ

o kɔnɔ i bɛ jija jamana kana mɔgɔw kana dɛsɛ o fɛɛrɛ kura min sigira sen kan nin y'o san kelen o bɛ sen na ala barika la a b'a ka nɔ bɔ mais a laban ye mun ye a laban ye ka na ni jamana ka sigi ka na o yɔrɔ ninnu la parce que i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso tɛ yen kɛnɛyaso tɛ yen kiiriso bɛɛ datugulen don yɔrɔ bɛɛ datugulen don donc n'olu o kɛlɛw mana kɛ sisan o yɔrɔ mana jɛya mɔgɔ dɔ de fana bɛna sisan minnu bɛna yɔrɔ lakana n'o ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ni sɔrɔdasiw ye olu de b'o yɔrɔ minɛ tɔw bɛ continuer ka t'u ka kɛlɛ la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don donc n'olu nana sugu sigi sisan duwani bɛ na impôt bɛ na kɛnɛyaso mɔgɔw bɛ na donc bɛɛ de bɛ na mun b'a to population bɛ se ka a ka vie normale kɛ cogo min na donc o de bɛ senna donc opération min bɛ senna o laban de ye nin ye jamanaden bɛ jamanadenw b'u u ka hakɛ sɔrɔ basigi kɔnɔna la mais a kun fɔlɔ ye kɛlɛnijɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o kɛlɛnijɛ fana kɔnɔna an bɔra mun kalama an y'a ye u bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ jugu bɛ ka taa ɲini ka jugu kɛlɛ o kɔnɔna dɔw fana bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ bon o ye an b'a fɔ an b'a fɔ o de la objectif militaire bɛ yen objectif stratégique bɛ yen n'i objectif militaire ta sisan o ye jugu kun kelen de ye jugu min bɛ se k'i bɔnɛ ɲin na i b'o ɲini k'o bɔnɛ a ɲin na maintenant objectif stratégique ye min ye an bɛ ko kɛ ko min na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ an bɛna ko kɛ ko min ko bɛna gɛlɛya don n'o gɛlɛya nana dɔrɔn o bɛ bɛɛ sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ cogo don ni jamanadenw bolo ko kɔngɔ b'i la i bɛ mun kɛlɛ kɛ bilen n'i ye dumuni tigɛ a la ka ji tigɛ a la a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛlɛ bila donc u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ i bɛ kɛlɛ min u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ a kɔnɔna la f'i k'o fana fɛɛrɛ kunbɛn o de hukumu na opération wɛrɛ fana sigira sen kan min b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ cogo min na ala barika la mɔgɔw sera ka sɛnɛ kɛ ɲinan gɛlɛyaninw kɛra dɛ gɛlɛyaw kɛra yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ mais ala barika la jama fanba ye sɛnɛ kɛ a ni salonnasini ma kɛ kelen donc o fana o fana o fana n'a fɛɛrɛ don donc o bɛɛ fɛɛrɛ ninnu bɛɛ ye o laban de ye ka basigi kɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔnya la an bɔra jɛɲɔgɔnya dɔw la parce que i bolo wari bɛ k'i bolo i tɛ se k'i sagona minɛn sɔrɔ k'a fɔ k'e minɛn e n'a man ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ i ka gɛlɛya la a tɛ sɔn i k'a sɔrɔ parce que olu fana ka olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la bon n'e m'a dɔn ko nin tigi bɛ balo i joli la i k'i joli i k'i yɛrɛ minɛ a bɛ k'e de la dɛ n'i siranna k'o fɔ n'i siranna k'o kɛ mɔgɔ si t'i dɛmɛ o baara la dɛ o de y'a to an ko sisan a ka kan an ka k'an yɛrɛ n'i y'a lajɛ radar ko radar ko nana cogo di a karabara de parce que a mɔnɛ de y'an sɔrɔ a don an y'a karaba a don u ye dugu saba attaquer watakunda fafa minnu bɛ nord dɔn b'a dɔn dugu saba ɲɔgɔn fɛ an jɛɲɔgɔn ma foyi kɛ parce que ni kɛlɛ kɛra sisan n'i ko i bɛ mɔgɔ bila ka taa u bɛ u bɛ u bɛ jan jan da u ɲɛ duguma sira kan fo avion fana ka wuli kununaw ta avion bɛ se k'u dɛmɛ a la cogo min na an b'u degun na an ka an ma avion kelen ma k'an b'o lawuli k'u ko avion tɛ se ka wuli parce que olu ka mɔgɔ dɔw bɛ baara la yen jɔn de b'a mɔgɔ si t'a kalama olu tɛ taa anw tɛ taa mɔgɔ dun bɛ ka bɔnɛ u ɲin na a don mɔgɔ bi wolonfila ɲɔgɔnna olu ɲin tora a la an bɛ se ka sigi k'olu lajɛ mais n'u ko k'i tɛ i tɛ se ka taa i ka avion tɛ se ka wuli i ka avion tɛ se ka wuli o mun na parce que jamana sanfɛla mara b'olu de bolo n'a fɔ ma contrôle espace aérien radar b'u bolo missile b'u bolo n'i wulila n'i wulila n'i ma n'i ma wuli ka yamaruya ye ni ko ye min sɔrɔ i kunko ye dɛ bɔn sisan o de banna pewu pewu pewu pewu pewu bi ala barika la o minɛn bɛ mali bolo a minɛn b'a bolo mɔgɔ bagabaga tɛ an tɛ ka mɔgɔ lasiran a minɛn b'an bolo o la an b'a f'an jɛɲɔgɔnw ɲɛna n'a bɛ ka avion wuli a y'a fɔ an ɲɛna u b'a fɔ ko mali bɛ k'i isoler k'an bɛ ka mɔgɔw an bɛ ka minusima mɔgɔw bali u ka baara la an bɛ ka o tɛ dɛ an ko n'i bɛ wuli a f'an na an ka to ka wuli parce que ni e wulila n'i ka avion ye a ka taga e degu an ka sɔrɔdasiw ma an t'an sigi lajɛ dɛ o de la an ko n'a bɛ wuli a y'a fɔ an na an k'a dɔn aw de wulilen don aw bɛ nin waati la ni gɛlɛya nana an b'a dɔn aa e de tun ka avion bɛ sanfɛ nin waati la dɛ donc o de hukumu kɔnɔna la an ye ko caman yɛlɛma yɛlɛma ten n'i ye avion ko lajɛ bi bi in na hélico fɔlɔ farabugu filɛ nin don min na mɔgɔ bɛ taa farabugu mɔgɔ bi duuru kun fɔlɔ mɔgɔ bi duuru avion avion kelen a bɛ se ka mɔgɔ naani dɔrɔn de ta mɔgɔ naani o kɔnɔna mɔgɔ bɛ ka sa o kɔnɔna mugu bɛ ka ci i bɛ t'o mɔgɔ naani de bila ka i b'u ta bafo i bɛ t'olu bila mɔgɔ naani avion bɛ se ka mɔgɔ naani dɔrɔn de ta avion kelen mɔgɔ kɛmɛ fila ni kɔ tun bɛ sevare i b'u ta cogo di bɔn bi bi in na ala barika la o bɛɛ banna donc ala y'a latigɛ o bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri di parce que ni maliyɛnw ma sɔn a ma nin si kun tɛ se ka kɛ o de la an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna kɛlɛ tɛ se ka kɛ jamana ka basigi kɔ n'an b'a fɛ armée ka kɛlɛ kɛ armée k'i ɲɛsin nin kɛlɛ ma fo jamanaden yɛrɛ ka basigi la na parce que i ye mankan kɛ bamakɔ ka mankan kɛ segu ka mankan kɛ sikaso o de ka di jugu ye parce que sɔrɔdasiw minnu bɛ terɛn kan u somɔgɔ de bɛ yan u balimaw de bɛ yan u denw de bɛ yan donc u bɛ to terɛn kan u hakili bɛ to yan u tɛ se ka kɛlɛ kɛ o y'a to an ko gɛlɛya mana cogo o cogo an ka kan ka gɛlɛya an ka kan ka hakɛ ɲini basigi kɔnɔ an kana mankan kɛ parce que i bɛ mankan dɔ lawuli e yɛrɛ f'i ka nafa b'a la a bɛ taa laban don min na ala dɔrɔn de b'a dɔn a bɛna se i b'a fɔ hali ni n tun y'a dɔn o y'a sɔrɔ a cɛnna a banna parce que cɛnni kɛra ka ban donc an b'o de an b'o ɲini maliyɛnw fɛ n'a b'a fɛ an ka kɛlɛ in kɛ ka jamana basigi a tɛ taa f'an de ka sɔn basigi ma yan fɔlɔ grève manifestation a tɛ armée arranger a tɛ armée arranger parce que minnu bɛ sanfɛ ala k'an ala k'an kisi k'an latanga n'u dɛsɛra u bɛna yɔrɔ jumɛn u bɛna bamakɔ don o y'a to n y'a fɔ n ko bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamanako la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ sécurité la parce que e bɛ ko dɔ kɛ a b'i kɔnɔ k'e da t'a la n'an y'a ta sisan n bɛna misali kelen d'aw ma ala barika la untm mɔgɔw y'an faamuya o la tuma dɔw olu tun bɛ gɛrɛfu la an y'a f'u na n ko gɛrɛfu a ka hakɛ don tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔ ka hakɛ fana don k'a ka hakɛ d'a ma mɛ n'an m'an kɔlɔsi ko dɔ kɛli la an yɛrɛ bɛ kɛ insécurité mali jamana tɛ marifamugu dilan mali jamana tɛ taji dilan an b'a sanni marifa an b'a sanni e ni douane ma baara kɛ e ni impôt ma baara kɛ e wari bɛ bɔ min olu ka hakɛ ɲinitɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye armée ma ni armée tɛ ta ka taji sɔrɔ u tɛna b'u nɔ la mobili tɛ yen u tɛna b'u nɔ la marifa tɛ i bɛ jugu kɛlɛ cogo di donc an ka ko bɛɛ lini bɛ ɲɔgɔn na mais ala barika la UNTM y'a faamuya u y'u ka grève wuli donc k'a fɔ an na bi bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ jamanako la bɛɛ de jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ ma dɔgɔ jɔyɔrɔ la hali bi an bɛ maliyɛnw deli hali bi a bɛ sabali mun na an t'a kɛ nkalon kan dɛ ni mun man ɲi an b'o fɔ ɲɔgɔn na mais sabali in ani muɲu in hakɛ ka ɲini basigi kɔnɔna la o bɛ armée dɛmɛ ni kɛlɛ in na hali bi an b'a ɲini aw fɛ ka o foli bila hali bi aw ka cɛsiri o la o tɛmɛnen kɔ ee, n'i y'an selen nin ma bi ko dɔ farala transition kan a kɛra ka maliyɛnw ka laɲini sabati parce que an y'a jateminɛ san bi saba minnu tɛmɛna tuma bɛɛ yɛlɛma yɛlɛmali yɛlɛma yɛlɛmali a tɛ ka ɲɛ donc an ko bon n'a ma ɲa a tɛ taa nin kɔ an ka kuma di maliyɛnw yɛrɛ ma o de k'a fɔ u bɛ fɛ ka kɛ cogo di o de nana ni assise assise ko kuma ye donc assise in bɛna don an ni CEDEAO kun bɛnna délai mun kan waati mun kan assise bɛna don kɔnɔ a bɛ kɛ ni mankan ye u ko an ko non an ka to an ka kuma di maliyɛnw ma parce que aw bɛ fɛ k'anw dɛmɛ mais n'o dɛmɛ a n'a ma n'a ma sigi bolo ɲɛnama kan a dɛmɛ bɛ kɛ fu ye o y'a to dɛmɛ bɛ a bɛ fɛ k'an dɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kama an ka t'olu ka kuma donc o na o de nali la o de nana ni furugufurugu ye an ni CEDEAO mɔgɔ cɛ parce que ne y'a fɔ premier ministre na n'a ka jamanaden bɛɛ lamɛn o lamɛnni de o de y'an bɔ CEDEAO ka waati kɔnɔ parce que an m'a k'an yɛrɛ kama an m'a kɛ wari ɲini kama an m'a kɛ médaille ɲini kama an y'a kɛ dɔrɔn min b'a to ni mɔgɔ sigira ka kuma a bɛ dɔn ko jama ka laɲini nin baara bɛ se ka ko donc assise nacogo filɛ donc assise bannen jamanadenw ye recommandation u bɛnna mun kan ko ka mun sigi sen kan mun b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya o ye laɲini kɛmɛ duuru ani tan ani wolonwula tan ni wolonwula mais o kan ka kɛ san duuru kɔnɔna de la donc an y'a jateminɛ transition kɔnɔ san fila fara transition kan o san fila kɔnɔ an bɛ se ka mun de k'o laɲini kɔnɔna la o laɲini de yera laɲini bi duuru ni duuru o de bɛ se ka kɛ san fila kɔnɔna la donc an ko maintenant pour que an kana maliyɛnw an kana yira maliyɛnw na k'a fɔ ko k'an bɛ ka tulon kɛ u ka laɲini na an ye comité suivi indépendant CINSERE o de sigira sen kan mun b'a to o laɲini minnu fɔra maliyɛnw fɛ olu b'a sini gouvernement ye mun b'a to o laɲiniw bɛ se ka sabati kelen kelen kelen yanni transition san fila ka ban caman kɛra a la mais hali bi a ma ban o kɔrɔ transition bɛ ka san fila n'o banna a tɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ na olu de bɛ baara k'o kan fo ka t'o laɲini bɛɛ lase an dalen b'a la n'o laɲiniw kɛra n m'a fɔ ko gɛlɛya tɛ kɛ dɛ mais caman bɛɛ bɛ bɔ a la parce que jama de fara ɲɔgɔn kan ka kuma jama bɛɛ kun b'a la mali mali fan bɛɛ de kun don bon n'i y'a fana ye olu laɲini dɔw la a bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ embargo tɛ mali kan Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kun tɛ sen na bon olu bɛɛ nana kɔfɛ o fana bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka se ka laɲini dɔ bila sen kan waati fɔlen kɔnɔna la mais n'a tɛ se ka kɛ

donc o recommandation fana la réforme ko bɔr'o kɔnɔ mun ye ka yɛlɛmaliw kɛ jala jamana taabolo la sariyaso ani eh, kirikow la ani administration yɛrɛ taabolo la o réforme n'o o daminɛla o bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini de don mais an yɛrɛ k'an ja a laɲini ka bila sen kan an b'o baara de kɛ o de kɔnɔna la CINSERE sigira o de kɔnɔna la loi électorale votera o de kɔnɔna la dɔ farala même CNT kan mɔgɔ ye mɔgɔ caman mɔgɔ dɔw dimina mais jamanadenw ka laɲini de don o de fana kɔnɔna la an ye AIGE sigi olu de bɛna élection kɛ mais n bɛna mun fɔ aw ɲɛna sisan o y'aw ka baara de ye n b'o de ɲini aw fɛ parce que AIGE o ye élection de ye an filɛ yɔrɔ min na bi bi na ko dɔw bɛ yen o man kan ka kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya dɔ ye u b'a fɔ o ma ko blocage parce que n'an bɛɛ b'a fɛ ka taa élection na sisan fo baara min bɛ sigi sen kan gɛlɛya sugu dɔ kana d'a kɔnɔ ni gɛlɛya donn'a kɔnɔ a fana bɛ jouer an b'a fɔ cogo min na délai kan ni nin bɔra sisan AIGE AIGE bɛna élection kɛ olu tɛ se ka élection kɛ n'u ma région n'u ma sigi région bɛɛ la donc sisan région kura minnu créera sisan cercle bɛna fara minnu kan n'o o tɛmɛna gouvernement fɛ ko CNT y'a adopté o tɔ y'aw ka baara ye parce que bɛɛ sago tɛ se ka kɛ dɔw b'a fɔ ne tɛ fɛ ka fara nin région kan an kan ka an kan ka kɛ région an man kan ka kɛ cercle ye a kumaw bɛ wuli mais o ye aw de ka baara ye ka jamanadenw la lafaamuya hali ni fili kɛr'a kɔnɔ sini ma sini ma olu bɛɛ bɛ se ka ɲɛɲini mais ni mɔgɔ tɛ sɔn a tɛ kɛ jamana bɛ jɔ o kɔrɔ élection ko kuma a bɛ a tɛ se ka kɛ parce que olu f'olu ka sigi région bɛɛ de la AIGE sigira bamakɔ yan u ka bureau central bɛ yan mais f'olu ka sigi région kelen kelen bɛɛ de la mun b'a to référendum a kan ka daminɛ o la sɔɔni olu bɛɛ kan ka se ka kɛ donc n'o o ni CNT kɔni y'a adopté k'olu sɔnna a ma o kɔni baara tɔ b'aw de bolo sisan parce que jamanadenw b'aw de bolo aw de ye dugutigiw ye aw de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw de ye société civile mɔgɔw ye aw de bɛ kuma ni jamanadenw ye min b'a to an bɛ se ka avancer cogo min na ni fili kɛra kɔnɔ adamaden baara de don fili bɛ y'a kɔnɔ a mana kɛ cogo hali san duuru fili kɛra fili bɛ se ka y'a kɔnɔ donc ni fili kɛra kɔnɔ jamanadenw mana bɛn ko fili bɛ falen mais a ka ca ala fɛ sisan an ka kan ka muɲu ka sira dɔw latɛmɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni min b'a to an bɛ se ka nɔ bɔ donc n b'o ɲini aw fɛ ani sariyasun sariyasun sariyasunba o fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ n'u b'a fɔ a ma ko constitution a kun fɔlɔ kɛla an bɛna kun filanan kɛ n'o kun filanan banna o kɔrɔ sisan maliyɛnw yɛrɛ de b'a a décider n'u b'a ta n'u t'a ta parce que fɛn caman bɛ ka fɔ gɛlɛya caman bɛ ka fɔ olu bɛɛ de bɛ ka yɛlɛ o bɛɛ de bɛ ka yɛlɛma a kɔnɔ n'a fana da ko gɛlɛya b'a kɔnɔ ni maliyɛnw fana bɛn'o dɔn k'a fɔ ko aa an filila nin na an t'a falen tuguni mais ni nin banna a ka ca ala fɛ an kan ka taa referendum na parce que n'i y'a ye bi bi na an b'a fɔ ka constitution falen parce que mun mun kɔrɔlen bɛ gɛlɛya yɔrɔ de kɔnɔ mɔgɔw ko sisan ko non ko gɛlɛyaw b'o kɔnɔ fo ka yɛlɛma don a kɔnɔ donc a fana bɛ kɛ ten ni kura sigira sen kan ɲɛtaga la ni gɛlɛya bɛ maliyɛn yɛrɛ b'o dɔn mais a ka kan parce que maliyɛnw ka laɲini don fo an ka constitution fo référendum ka kɛ parce que a ko laɲini ka tila ka i cun ka bɔ a kɔrɔ i fori ka bɔ a kɔrɔ o man ɲi maliyɛnw ka laɲini don a kan ka se a dan na n'u sɔnna a bɛ dɔn k'u sɔnna n'u ma sɔn fana a ka dɔn k'u ma sɔn mais k'a fɔ k'a tɛ kɛ o ye ka mɔgɔ layɛlɛ yiri sanfɛ k'a tigɛ n'a ye ala k'an kisi ala k'an tanga o ma maintenant laɲini caman bɛ sen na sisan n'i ye san bi saba lajɛ parce que transition na sisan an ye gɛlɛya fɛn fɛn ye an yɛrɛ ka miiriya la a ye fɛn caman fɔ baarako gɛlɛya yuruguyurugu jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya tɛ ka sabati n'i y'o san bi saba lajɛ an yɛrɛ lajɛ an ko pour que an ka se ka bɔ nin na yɛrɛ f'an ka taabolo dɔ de ta parce que hadamaden ni taabolo t'i la i bɛ kɛ fɛn dɔ ye a ka dɔn mɔ i bɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn nin ma n'o t'i la dɔrɔn i bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o de y'a to an y'a fɔ sisan an ka taaboloba saba ta ni maliyɛnw sera k'o appliquer k'o latigɛ k'o wajibiya mɔgɔ wɛrɛw kan n b'a dɔn an bɛ degun fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ ban hali n'a ma ban pewu pewu camanba de bɛ bɔ a la o fɔlɔ ye min ye ka jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya o bonya o bɛ daminɛ maliyɛn yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ caman kɔnɔ k'an kan bɛ dunanw ma dunanw ka côté bɛ yen an yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ yen parce que n'e yɛrɛ t'i ka yɛrɛmahɔrɔnya n'e yɛrɛ t'a bonya mɔgɔ wɛrɛ t'a bonya dɛ wa a ka kan an yɛrɛ fɔlɔ k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya bonya o kɔrɔ n'e bɛna baara baara kɛ e yɛrɛ k'a lajɛ fɔlɔ est-ce que e yɛrɛ bɛ ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya bila nin baara kɔnɔna la parce que an ka jateminɛ problème caman ye mɔgɔ bɛ yɛrɛ kun yɛrɛ kun mɔgɔ kelen sɔrɔ jamana ko la o tɛ jamana bɔ donc fo bɛɛ de ka sɔrɔ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya n'o bɛ ko o ko la e mana bolo b'a la fo k'o sabati a filanan min ye o ye jɛɲɔgɔnya ye parce que jɛɲɔgɔnya ni bonya t'a la ɲɔgɔn ka ko to ɲɔgɔn ta o t'a la a baara tɛ ɲa dɛ donc jɛɲɔgɔnya baara la a fɔlɔfɔlɔ ye o bonya ye fo i k'a dɔn e ni mɔgɔ min na baara kɛ e y'i ka dugutigi ale fana ye yɔrɔ dɔ dugutigi e b'i ka dugu kunko fɔ ale fana ka duguladenw danna d'a kan pour que a ka dugu kunko fɔ cogo min na donc o fɔlɔfɔlɔ bonya ye n'an b'a fɔ o ma état d'esprit i k'a tigi bonya i k'a minɛ a kan ka minɛ cogo min na donc o mana bɔ yen ka ko jagoya kan parce que a bɛ fɛ a bɛ fɛ ka t'i ka nafa sɔrɔ sira kan o t'an ka nafa sɔrɔ sira ye o fana tɛ bɛn min minɛ i ka nafa b'an bolo i t'a sɔrɔ an fana ka nafa b'i bolo an bɛ bɛn a kan i b'i ta sɔrɔ an b'an ta sɔrɔ mais i kana e b'i ta ta k'anw ta ta donc a ka kan fo maliyɛn bɛɛ de k'o lajɛ fo maliyɛn bɛɛ de ko président t'o ye premier ministre t'o ye gouvernement mɔgɔ t'o ye maliyɛn den kelenna bɛɛ de kan ka nin lawajibiya parce que ni e ye jagokɛla ni e tɛ se ka nin ni e tɛ se ka nin fɛn ninnu lasabati a bɛ kɛ dugu ka jamanadenw ma dɛ o b'a to n ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la donc a sabanan min ye o jamana ka nafasɔrɔ sira ye an ko n'an bɛ baara baara kɛ bi an ka jamanadenw ka nafasɔrɔsira t'a kɔnɔ jamanadenw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ u ka kɛ t'a kɔnɔ u ka kɛnɛya t'a kɔnɔ u ka ɲɛtaga t'a kɔnɔ an kana don baara la parce que n'i ye yuruguyurugu ta bi bi na contrat dɔw bɛ miliyari miliyari mɔgɔ bɛ bɔ kɔkan ka n'a ta ka taa n'a hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ bin mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen a tɛ bin mali kɔnɔ a ma kɛ malo ɲɛnama dɛ eh, dɔ dun don o baara la baara kɛ o o kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka na k'i bɛn'o ta k'o k'o ladon conseil ministre la président k'o signé o ka tɛmɛ eh, eh, service bɛɛ fɛ maliyɛn dɔ de y'a baara kɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a dɔw ɲɛfɔ man di i yɛrɛ malo k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a man ɲi quoi i bɛ mɔgɔ lamuruti a man ɲi. parce que e b'a k'i yɛrɛ kun de kama e mana wari sɔrɔ i den tɛ baara la i dɔgɔnin tɛ baara la i teri tɛ baara la i balima tɛ baara mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara la o bɛ nafa jumɛn ɲ'i ye n'a ko n'a ye bi bi in na an bɛ ka avion minnu san minɛn minnu san o wari ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ maliyɛnw ka wari de don maliyɛnw ka wari de don parce que n'a y'a jate minɛ caman t'a kuma fɔ u b'a fɔ ko justice yuruguyurugu kɛlɛ justice caman kɛla dɛ caman kɛla mais a ma ban hali bi caman bɛ yen mais n'i y'a ye hali bi an se ka nin kɛlɛ kɛ lutte contre la corruption yuruguyurugu kɛlɛ parce que wari tun bɛ tila yɔrɔ dɔ la de wari tun bɛ tila de n bɛ nin milliard hakɛ d'i ma n ka n ka impôt sara douane na n ka n ka impôt wari min sara douane na n ka n ka impôt wari impôt minnu sara n ka n ka nin minnu kɛ o si tɛ kɛ e bɛ wari sara mɔgɔ kelen e bɛ fɛn ta ka don n'a jamana kɔnɔ a nafa bɛ t'e dɔrɔn de kan jamanadenw tɛ foyi sɔrɔ donc wari fɛn bɛɛ sɔrɔla sisan o bɛ taa mɔgɔ fila de bolo dankari don bɛɛ de la o wari minnu dankari lɔla o de y'a to an ye se ka sept mois kɛ embargo la mɔgɔ ma wari d'an ma maliyɛnw sarala mɔgɔ si ka sara ma tigɛ donc k'a fɔ an na yuruguyurugu kɛlɛ a ye nɔ bɔ parce que n'o tun ma kɛ wari tun bɛ sirada sirada sirada mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an tun tora o logique kɔnɔ bi bi in na aa maliyɛnw tun bɛ muruti dɛ u tun bɛ muruti donc justice ma fɔ k'i gɛlɛya bɛ yen dɛ mais ala ko tiɲɛ gouvernement justice u se kɛ maliyɛnw yɛrɛ se kɛ a bɛɛ kɔni a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ faralen bɛ maliyɛnw la mais ni nin kɛlɛ nin tun ma kɛ ka nin yurugu kɛlɛ kɛ mɔgɔ t'a ye sanni kɔlɔsi t'i ye mais ni fɛɛrɛ tun ma bila sen kan ka wari tilaw bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ

ko yurugu kɛlɛ mais nka b'a la dɛ parce que n'a sera yɔrɔ ma mɔgɔ yɛrɛ bɛna delililu la a nana kɛ a bɛna bɛɛ minɛ dɛ n'aw ka kan ka yurugu kɛlɛ kɛ an b'a kɛ fo ka s'a dan na ni min dɔgɔnin yer'a la min den mana y'a la i bɛ to sara kɔ dɛ donc n bɛ mun ɲini aw fɛ ka mun ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ eh, pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ n bɛ fɛn fila dɔrɔn ɲini aw fɛ n'an se k'o fɛn fila bila sen kan n b'a dɔn ko caman bɛ yen o tɛ jamana sɔrɔ parce que ni jamana tɛ yen fɛn tɛ yen e mana fɛn sɔrɔ cogo cogo ni insécurité nana i bɛ taa k'a to donc an tun b'a ɲini maliyɛn fɛ n'an bɛ baara baara kɛ e kɛra gouvernement mɔgɔ o i kɛra fonctionnaire o i kɛra kɛnyɛrɛye o bɛɛ ka jamana ka hakɛ bɛ bɛɛ kan i bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamanako la a ka kan an ka jamanadenw ani jamana an k'olu bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i bɛ ko ko kɛ a lajɛ est ce que nin tɛna kɛ tɔɲɔ jamanadenw ma est ce que nin tɛ kɛ kunmasuuli jamana ma est ce que nin tɛ kɛ sababu ka jamana labin n'an y'an makari ko fɛn fila la a ka ca a la fɛn caman b'o gɛlɛyaw la u b'a fɔ min ma ko baloko gɛlɛya fo an ka fara ɲɔgɔn kan de

jɛ a ka nafolo kɔ k'o d'e ma mun b'a to i bɛ se ka jamanadenw lahinɛ cogo min na e bɛ na n'o minɛn ye i bɛ dɔɔnin labɔ i bɛ dɔɔnin to yen i b'a fɔ a banna fɛn tɛ fɛn tɛ fɛn tɛ a bɛ dɔ fara prix kan ni subvention kɛra jamanadenw de kan k'o nafa sɔrɔ olu de kan ka a kan ka kɛ nɔgɔya ka na olu de ma mais subvention bɛ d'e ma e b'o bila i poche kɔnɔ ka tila ka dɔ fara prix kan ka dɔ fana bila i poche kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais n ko population nɔ b'a la yɔrɔ min na o bɛ bila magasin min kɔnɔ maliyɛn dɔ b'a kalama dɔ b'a garder mun i t'a tigi kofɔ il faut dénoncer n'a y'a dénoncer ni état ma gouvernement ma fɛn kɛ o ye gouvernement nɔ ye dɛ f'a f'a ka dénoncer f'a k'a fɔ de dɔ bɛ yuruguyurugu la kana fɔ a bɛ yuruguyurugu la dɛ fɛn dɔ di fɛn min b'a to a nɔ bɛ se ka minɛ n'an y'o kɛ sisan caman bɛ bɔ a la o e b'i ka e bɛna n'i ka e bɛ malo sɛnɛ e bɛ kaba sɛnɛ an ka an ka duguw la u bɛna sɛnɛ kɛ u bɛ san dumuni bɔ a la u kan ka min feere u b'o bɔ a la mais sisan mun bɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra u b'a bɛɛ feere k'a bɛɛ labɔ a bɛ kɛ cogo kɔlɔlɔ tɛ na e yɛrɛ kan e ye fɛn feere mɔgɔ ma waa kelen u bɛn'a feere e ma waa duuru parce que a t'i bolo i ka fɛn kelen bɔ a la a bɛ tila ka segin i yɛrɛ kelen ma mais waa duuru bon aw ka baaraw ye an tun b'a ɲin'a fɛ a ka duguladenw bɛɛ la sensibiliser a tɛ fɔ ko mɔgɔ ka fɛn tɛ bɔ dɛ mais an ka bɔ ni hakili ye an kana an yɛrɛ bila kɔngɔ na k'an ka duguladenw bila kɔngɔ na hali jaba jaba minnu bɛ bɔ ka taa a bɛ tila ka jaba kelen bɛ tila ka feere an yɛrɛ ma da gɛlɛn na an yɛrɛ an yɛrɛ bɛ fɛn min sɛnɛ bon o bɛɛ tɛ se ka kɛ gɔfɛrɛnaman ye dɛ o y'a to bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a ko la i b'i jɔyɔrɔ don i ka k'a da i ka dɔnniya yɔrɔ ma i ka fɛɛrɛ yɔrɔ ma mais n'a tɛmɛn'o yɔrɔ la a tɛmɛn'o la dugutigi dan ye a ka a se ye a ka duguladenw ka yɔrɔ de ye mais n'a sera politiki kunda wali ka baara bannen minnu ka baara politiki baara ye olu b'o ta n'a sera diinɛko ma diinɛmɔgɔw ka baara olu ka baara don politisiyɛn b'u sen bɔ a la diinɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mais mɔgɔ man ka don mɔgɔ ta kɔnɔ parce que n'i donna dɔ ta kɔnɔ o fɛɛrɛ fana o fana o fana sariya bɛ bol'i kan o bɛ taa k'i bolo dan o bɛ taa k'i bolo dan dɛ ne ye dugutigi ye i ka dugula a n'a ye mɔgɔ jugu ye a ye fɛn fɛn ma jɛ a y'a lase faamaw ma mais n'i k'i bɛ taa marifa ta k'i bɛ taa jugu kɛlɛ e ma dege kɛlɛ la e ma dege kɛlɛ la a bɛ taa k'i bolo dan dɛ donc o kɔrɔ min bɛɛ ka to i ka hakɛ kɔnɔ ka jamana dɛmɛ kana to i ka hakɛ kɔnɔ k'i bɛ don dɔ ta kɔnɔ parce que n'i donna o tigi ka kɔnɔ o yɔrɔ sariya bɛ bol'i kan mɔgɔ min tɛ jago ɲɛdɔn surasi n'i ko i bɛ taa jago kɛ jago ko an bɛ bɛn an tɛ bɛn an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan e t'o ɲɛdɔn o b'a dabiri da la dɛ o b'a dabiri da la donc a ka kan bɛɛ ka jamana dɛmɛ ka k'a da i ka dɔnniya ma i ka i dan i bɛ dan i dan na mais i kana bi i ka i ka i ka espace kɔnɔ i ka yɔrɔ i kana bɔ kɔnɔ n'i donna yɔrɔ ta kɔnɔ o sariya bɛ bol'i kan i ma labɛn o kama a bɛ taa k'i bolo dan donc hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la an tɛ se ka foli fo ka se a dan na parce que ni an filɛ nin fɛn fɛn la bi in na maliyɛnw de don hali bi an k'o cɛsiri kelen kɛ fɛn fila de don sira ye fila de sira fɔlɔ an bɛ siran an bɛ kabakaba an ye an denw bɛ kabakaba an b'an dogodogo an bɛ kɛ dɔ sago ye an bɛ kɛ jugu sago ye an tɛ an tɛ kɛ an yɛrɛ an ka jamana tɛ k'an ta ye an ka sɔrɔfɛnw tɛ k'an sɔrɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago la ala k'an kisi ka an tanga o ma an b'an firifiri an b'an jɔ an cɛsiri kan mɔgɔ b'an bonya o bɛ sɔrɔ ka kɛ an- an an- an ka fɛɛrɛ taabolo la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye an ka laɲini bɛ sabati bon n b'a dɔn o sira laban in o de ka di maliyɛn bɛɛ ye Ɔ, donc hali bi ka foli bila la hali bi ala ka ala bɛ se ko la ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw ka laɲini n'u ka hɛrɛ bɛ laɲini mun na ala ka a lasabati ala ka maliyɛnw kan bɛn n bɔ kuma na n'o ye